Moni ndine Jackie nde ku Burkina Faso zagundikaso eti akuti kunaliso attempt ina yofuna kumupha Ibrahim Traore amene ali junta leader wapakanopo amene akulamulira ku Burkina Faso. Ibrahim Traore analanda boma mu ku mu September 2022 analanda bomalo kwa soja winaso sojayoso analandaso bomalo kwa wina sono imeneyo ndi part of history ya Burkina Faso Burkina Faso ma leaders awo amakhala a military ndipo amakhala onena kuti alanda boma uyu alanda kwa uyu uyu alanda kwa uyu kuti ka history kawo nkamenekoko kuyambira nthawi yonse ije ya china china Sankara nde Ibrahim Traore analanda boma kwa soja wina amene anali Paul Damiba. Paul anali oti wangolanda kumene bomalo chaka chomwecho mu 2022 kumayambiriro by September anapezeka kuti wathamangisidwapo ndi Traore, koma anampasa mwayi kunena kuti sitikupha utuluke mdziko nde anakhala ngati kuti anamchita exile anatha anachoka anasamuka anapita kukakhala ku togo nde Traore chomwe anamuchosera damiba akuti sanapange zomwe analonjeza kuli gulu lomwe limasowesa mtendere kwambiri eti ngati la ma rebels lomwe lakhala likusowesa mtendere ndi vuto lalikulu kwambiri no matter kuti leader amene aliko ndi ndani gulu limenelo limakhala lonena kuti nthawi zonse likufuna kupha leader amene ali pamenepo limakhala lofuna kuwononga ndizoti akulimbanira na malo akulimbanira na territory nde damiba akuti analonjeza kuti iyeyo athana ndi gululo koma within miyezi Traore anamuchotsa kunena kuti palibe chomwe ukupanga nde apapa Traore atatenga maiko aku west amadana naye chifukwa cha ma policies ake ma policies ake amafanana ndi a thomas sankara nde amalimbana naye ndi ngati pan african state Traore amachitaso criticize kwambiri ma western countries eti kuti amadana ndi zoti ku- kuzingotengedwa kaya ndi mafuta kaya nchani nkuona maiko atatuwo eti burkina faso mali ndi niger anapanga mgwirizano wawo kunena kuti azipanga zawo zozitukula osatiso azidalira ena eti nde maiko ena aku west amadana naye pamene mkatikatiso mulibe mtendere eti vuto lina ndi lonena kuti mkatikati ma- as much as iye akuti ali ndi ma policies abwino koma mkatikatimonso mulibe mtendere anthu ena afuna kumulanda dziko momwemo ena afuna kumupha zambirimbiri nde ulendo uwu umene akuti military yawo ndi intelligence inachita find even recording yathunthu kunena kuti anthu anakhala kumapanga plan unena kuti amuphe bwanji Ah, ena amati afuna kumuombera ena amati ayi tisamuombere tikangomuikira bomba likamuphulikire ku nyumba something like that nde agwira ndithu masoja angapo endiso akunena kuti leader wawo anali Paul Damiba uja amene anamuthamangisa anamulanda udindo uja ati ndi amene amawatsogolera and akupanganso claim kunena kuti Damiba yo analandira funding ya ndalama zokwana 125,000 dollars akunena kuti akuthandizidwa ndi Ivory Coast nde sizikudziwika kuti Ivory Coast yo zikuikhudza bwanji ikulowelera zi- za ku Burkina Faso bwanji eti koma awo ndi ma claims a Burkina Faso kuti Ivory Coast ikulowelera nawo Nde aka sikanali koyamba anthu kufuna kuthana ndi Ibrahim Traore, akhala akuyesera ndithu kangapo ndithu ma attempt onena kuti sizimatheka amapezeka achita intercept koma apopo wadziwa kunena kuti amene anamchotsa uja akubweranso ndi mphamvu afuna kumutani afuna amugwetse iyeyo nde mpungwepungwe wina umene ukupangika ku Burkina Faso mangofuna kupereka update zikomo kwambiri.